An balima media filɛbaw mali kɔnɔ mali kɔ kan aw minnu sɔgɔlen bɛ an na bɔlɔlɔsira la nin waati in na diɲɛnatigɛ bɛ tan inna lillahi wa inna ilayhi rajiun donc an bɛɛ bɔra ala de yɔrɔ an bɛɛ bɛ segin ka taa ala de ma jɔn n'i ma ban nali ma i ti ban taali ma o hukumu kɔnɔ min y'an balimakɛ musa gindo n'u k'a ma ronald gindo an bɛ denbaya la bi an bɛ janaja kɛnɛ kan donc a teriw ni a baarakɛɲɔgɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya a ka manager yɛrɛ n'o ye parasamol ye aw yɛrɛ ɲɛ b'ale sigilen na ani a jɛɲɔgɔnw caman komijɛnw na catiribɔlaw la bɛɛ bi yan ani u bɛna fila fila fɔ ka fara min ye an balimakɛ yɔrɔ junior ka fara mafa kan ani teriw caman bɛ yan donc an bɛna fila fila fɔ parasamol i ni sɔgɔma bi an bɛ kɛnɛ min kan nisɔndiya kɛnɛ tɛ nka kɔmi i yɛrɛ bi yan e y'a jɛɲɔgɔn y'a ka manager ye donc an yɛrɛ filɛ famille na yan medine kura walima misira ni misira ni medine kura cɛ an kɔni bɛ famille na yan donc baaraw janaja baaraw daminɛna ka ban donc ni an ye famille yɛrɛ la e bɛ yan Eh, bi i bɛ se ka mun de fɔ i teri i dɔgɔnin i jɛɲɔgɔn i baarakɛɲɔgɔn Ronald Gindo i bɛ se ka mun fɔ a kan bi nin waati eh, Assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuhu eh, n ka foli bɛ bɛɛ ye an bɛ soli kira kan Muhamadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam ka ala fo k'a waleɲuman dɔn tiɲɛ don an tɛ ɲɛnajɛ kɛnɛ kan mais ala ka hɛrɛ dɔ don sabula saya ye dulokiba de bɛɛ b'a don mais n bɛ fɛ ka fɛnnin dɔ fɔ ne ni ronald ani an baarakɛɲɔgɔn tɔw i n'a fɔ basakɛ ni raoul an bɛɛ de tun bɛ ka ɲɔgɔn manager n'an kumana yɔrɔ o yɔrɔ ale ye ne ka manager ye ne y'ale ka manager ye basakɛ y'an ka manager ye raoul y'an ka manager ye presque an bɛɛ jɛkulu in kɔnɔ an bɛɛ bɛ baara kɛ ten mais ala y'ale miniji dɔgɔya donc ala tɛ jalaki ni ala ye min kɛ o de ka ɲi foyi tɛ ala bɔ wa an bɛ ala minɛ n'a ye sabula taa an bɛ ka na don bɛɛ bɛ taa ronald ka adamadenya an tɛ se k'a fɔ k'a ban ala bɛ min dɔn o bɛ wasa kɛ an jɛra a mɛnna an jɛra tiɲɛ kan an jɛra sinjiya kan an jɛra badenya kan hɛrɛ ni baden kɔnɔ hɛrɛ ani hɛrɛ tana fana kɔnɔ an y'a bɛɛ partager ɲɔgɔn fɛ mais nisɔndiya dɔ bɛ ne la bi sabula a ma n janfa n m'a janfa saya de y'an fara wa tɔ ninnu fana bɛɛ bɛ ten n bɛ se k'a fɔ n'a ka juru tɛ mɔgɔ min na o de bɛ bali na sinon mɔgɔ ka juru t'a la adamadenya fan fɛ diɲɛ yɛrɛ ko bɛɛ la donc ronald tun ye adamaden dɔ ye ne kelen tɛ a fɔ i n'a fɔ n y'a f'u ɲɛna ala b'a dɔn ala kira b'a dɔn ronald tun ye mɔgɔ min ye nka olu kɔfɛ baarakɛɲɔgɔn bɛɛ b'a dɔn an bɛɛ ye dɔ ta ɲɔgɔn fɛ dɔɔnin ta ɲɔgɔn bolo donc n bɛ min fɔ halisa lamɛnbagaw ni filɛlibagaw ye u k'a ta ni hakili ye u ka ala minɛ u k'a bila ala ka minɛn kɔnɔ mɔgɔ i ma ban nali ma i t'i ban tagali ma dɛ donc bɛɛ bɛ taa mais n'i ye réseau sanfɛla yɛrɛ lajɛ bi aa kabako don i bɛ témoignage minnu mɛn i bɛ fɛn minnu ye a kan aa n m'a fɔ a ɲɔgɔn tɛ ye dɛ mais a ka dɔgɔ mɔgɔ ɲuman kun don a kɔnɔ kun jɛlen don nka bi kabako dɔ fana kɛra sɔgɔmada in na fo n da ka s'a ma an wulilen yan k'an bɛ taa kaburu sen na mafa ninnu u sera yen ka taa sɔrɔ vraiment mɔgɔ dɔ kɛlen don ka kaburu sen k'a ban donc olu ka su kun kan ka don mais k'u balimaw ye weleli kɛ ko su ka taa don u ka dugu la donc o kaburu ko k'o di an ma o ye ala ka kabako dɔ ye halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ suma ala ka yen fusaya ma ni yan ye ya rabbal alamin
i b'a ye kuma dɔ la kɔmi an ye kunnafonidila ye maaw b'an ɲininka fɛn caman na ronald yali an b'u ka du kɔnɔ yan ɛɛ a masaw bɛ yan ani mɔgɔw fɛ k'a dɔn a ye den to a kɔ ou bien muso joli b'a bolo a ye den hakɛya joli to a kɔ alihamdulila i ye ɲininkali min kɛ an filɛ misira duba la famille gindo yɔrɔ dogolen tɛ bɔkari gilasi fɛ yen n'i ko bɔkari gilasi misira bɛɛ b'a dɔn donc an filɛ misira duba la alhamdulila eh, i n'a fɔ saya taara n'ale ye cogoya min na a fa n'a ba fana tɛ balo la ten mais yan ye u ka duba de famille ba yɛrɛ n'o y'a fa yɛrɛ ka so ye o ye sikaso ye maintenant mun ye ayiwa ka don k'a fɔ den b'a bolo den t'a bolo a ka gɛlɛn n ma ka don o kɔnɔ tiɲɛ de ɲɔgɔn tɛ donc mais mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu bɛ se ka da don o la minnu ni ne tɛ kelen ye sabula n'i tɛ fɛn bɛɛ i tɛ fɛn min dɔn i kan'i da don a la ɔ n kɔni b'a dɔn muso kun b'a bolo alihamudulila muso fana garisigɛlen don a fana garisɛgɛ in janfalen don kosɛbɛ an bɛ dugawu ɲini bɛɛ fɛ ka dɛmɛ ɲini bɛɛ fɛ u ka hakilinaw la n'u ka dugawu la u ka dugawu kɛ ala ka ɲuman bɔ ɲuman na voilà muso kelen de b'a bolo ka mɔgɔw ladɔnniya k'a fɔ u tun ye marazi foto min fana bila anw ye tiyatiri bɔlaw de ye i n'a fɔ n fɔlɔla k'a fɔ n ko arawulu b'an manaje basakɛ b'an manaje an yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn manaje o kɔnɔna kelen de don orunal ka bana kɛlen bɛ ka a fɛngɛ dɔɔni video kun tɛ bila donc bɛn kɔnɔna la an y'a laɲini ka nin kɛ an teri an baarakɛɲɔgɔn dɔ fana bɛ yen jakarita voilà donc k'a créer k'a yir'u la baasi foyi tɛ yen n'ala sɔnna ni ala ye nɔgɔya kɛ a bɛ na scène sanfɛ donc avril kalo kɔnɔna la nin fɛn in kɛra ka mɔgɔw la nisɔndiya ani i n'a fɔ an b'a kɛ cogoya min na ka kɔrɔ ka fɛnnin dɔ kɛ dɔrɔn ka mɔgɔw layɛlɛ ani ka beziw créer sinɔn muso kelen de b'a bolo ayisa dunbiya hakili la yɔrɔ sira bɔra mɔgɔw la sisan paseke dɔw kun bolo marazi foto in n'o ye majɛma in ta ye donc ko u kun ye kulonkɛw ye kɔmi maaw ka faamuya ma fa bi vraiment i yɛrɛ kuma ma nɔgɔ i ma bi mais an b'a fɛ i ka dakuruɲa fila fɔ i jɛɲɔgɔn assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatu an ka foli bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen ani an ka faniw bɛɛ lajɛlen minnu bɛ mali kɔnɔ minnu bɛ mali kɔkan an b'an ka foli k'u bɛɛ lajɛlen jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye an teri n'an balimakɛ Ronal n'ala y'a a minniji dɔgɔya an yɛrɛ filɛ ale ka kɛnɛ de kan nin ɛɛ baara kɔnɔna na baara fɛn fɛn kɔnɔna na juguya b'a kɔnɔna na i n'a fɔ ɲuman b'a kɔnɔna na cogo min mais baara kɔnɔna na orunali ka baasi ma se ne ma a ka foyi den kelen ma se ne ma mɔgɔ min don foyi t'a fɛ kulon ni yɛlɛ kɔ heure bɛɛ a bɛ yɛlɛ la a ka juguman ma se ne ma i y'a faamu diɲɛnatigɛ yɛrɛ ye nin de ye ɛɛ oronal mɔgɔ ɲuman a tɛ fili quoi paseke dɔ bɛ se k'a fɔ ko dɔ ka ɲi dɔ bɛ a fɔ k'o man ɲi ne yɛrɛ ne tɛ kuma ni jama ye ne ye a kɔni a ka basi a ma basi kɛ ne na oronal mɔgɔw ye caman fɔ réseaux sociaux kan mais mɔgɔw b'u ta la ala b'a ta la mɔgɔw tun bɛ ka mun fɔ a kuma de kun ma se komi ala y'a ka baara kɛ bi kunun dumasi janaja ye bi misira yan nɔ ko su bɛ don ɲarela kaburudo na an taara mɔgɔw ma kaburu sen sa ala de ye kaburu in sen ka bila oronali ɲɛ paseke an bɔra sɔgɔmada in na sɛtɛri k'an bɛ taa kaburudo na ko ka taa kaburu sen ka bila an taara a sɔrɔ kaburu sennen bannen don k'o ta k'o d'an ma fi sabililayi ko a ka su don a kɔnɔ ee ala t'o fɛnɛ kɛ bɛɛ ye dɛ ne yɛrɛ kɔni bɛ fɛn fɛn fɔ oronali ko la an bɛ diɲɛ an dɔnbagaw n'an kanubagaw bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a dɛmɛ ni dugawu ye ala ka badabada dali ala k'o nɔgɔya a ye a ka denbaya bɛ yan nɔ oronali ma ban oronali fatura de n'o tɛ a ma ban paseke a muso bɛ yan a denw bɛ yan an ka hakili t'u la an komediyɛnw n'an ka faniw an ka hakili to oronali ka denbaya la an kan'a bila an kunna ko oronali banna paseke n'i taara mɔgɔw bɛ ɲinɛ i kɔ kɔ oronali kɔ bɛ yan nɔ u si ma se baara ye fɔlɔ a ka denmisɛnninw a n'a musow an ka hakili t'u la an kanubagaw ani an ka faniw bɛɛ lajɛlen ka hakili to oronali ka denbaya la mun yɛrɛ kɔni tun bɛ ne fɛ ka fɔ o ye nin de ye
Mafa an bɛ i fo bi kɔrɔfɔ ma nɔgɔ halisa an ni teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ kuma ka gɛlɛn vraiment an bɛna kuma bara pase u ma ɔ donc Raoul ko kuma ka gɛlɛn ale ma mɛ an bɛna pase basakɛ fɛ danbele D'accord. Ale de bɛ an ka wideyow bɛɛ bila o kɔnɔ ka paze daminɛ fo bi ale de b'a bɛɛ zere o de ale de ye basakɛ danbele basakɛ danbele ale de bɛ wideyo ninnu bɛɛ dilan k'u bila ale bɛ paze ninnu fana zere oronali ka ja minnu n'a b'u ye bɔlɔlɔ kan a YouTube n'a a Facebook ale de b'a bɛɛ kɛ bi kuma ma nɔgɔ nka an b'an jija halisa dɔw bɛ k'an ɲininka ko majɛma a yirala k'a fɔ u tun t'a muso ye o ye poisson d'avril tulonkɛ siraw de ye komedi kɔnɔ n'o tɛ muso kelen de b'a bolo o tɔgɔ fɔra an ɲɛna a tɔgɔ tuguni ayisa dunbuya o de y'a muso ye o kelen de tun b'a bolo basakɛ an bɛ
alihamdulilayi an ka foli bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen cɛ ani muso denmisɛnnin mɔgɔkɔrɔba fɛn fɛn ni o tulo bɛ an kan na nin wagati in na ni o ɲɛ bɛ an na nin wagati in na bi an kɔni an dusukun tɔɔrɔlen don an dusukun kasilen don sabula fɛn min an baarakɛ ɲɔgɔn mɔmɛdi musa gindo ni an b'a wele Ronald gindo dɔw ko peti dɔgɔ kunu ala ye ale ka kalifa minɛ a la k'a sababu ka kɛ bana kuntagalajan dɔ ye nin kɔni a ma bala anw na mais a y'an tɔɔrɔ a digila an na sabula an baarakɛ ɲɔgɔn don ala ye a ka kalifa minɛ a la a ma bala an na min na donc ni kelen kelen o bɛɛ bɛ saya nɛnɛ tour ye an yɛrɛ bɛɛ la kelen kelen buna adamaden bɛɛ ni i sa wagati de don donc ni i taga don sela hali ni a man di mɔgɔw ye saya in kɔni o bɛ kɛ fɛn min Ronald kɔni a fatula bi mais an bɛ se k'a fɔ a ma ban parce que Ronald taara ka fɛn caman to a kɔ hali n'a danna a bɛ mɔgɔw layɛlɛli min kɛ scène kan o ye koba de ye Ronald taara k'a ka image baden de to yan nɔ donc an bɛ se ka minnu lajɛ an bɛ an laɲɛnajɛ olu la kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a ka théâtre lajɛ donc an bɛ se k'a fɔ Ronald taala de sinon Ronald bɛ yan nɔ halisa donc fɛn min ye a ka muso filanan ko ye donc art kɔnɔna na théâtre kɔnɔna na bɛɛ bɛ artistes ni ɲɔgɔn cɛ dɔn souvent an bɛ tulonkɛ dɔw kɛ tuma dɔ la pour que ka mɔgɔw hakili lafiya pour que ka essayer ka mɔgɔw bila sɔsɔli la dɔɔni donc Ronald ka farigan kɔnɔna la Ronald ni vidéo kɛ tun famalen don donc an ye hakilinaw fara ɲɔgɔn kan ka hakilinaw ta donc an ka a essayer k'a ni majɛma ka mariage photo publier pour que mɔgɔw ka se ka hakili lajigin a la dɔɔni sinon an b'aw ladɔnniya k'a fɔ majɛma ale furulen don den dɔw b'a bolo yɛrɛ a cɛ tɔgɔ o ye adama ɲare donc fɛn min ye Ronald gindo fana ye ale fana furulen don a muso o ye ayisa dunbiya ye donc nin kɔrɔfɔ in de tun bɛ ne bolo k'a da aw tulo kan nin wagati in na n b'a fɔ aw salamale
ba sakɛ an b'i fo kuma ma nɔgɔ ale yɛrɛ ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na vraiment ko ya kɛlen don vraiment bi mɔgɔw fari fagalen don n'ala ye min kɛ o de ka ɲi Prince Samuel toujours an bɛ segin ka na e fan fɛ farankan jumɛn de b'i bolo halisa k'a fara nin kan farankan min bɛ n bolo o ye bɛ ba sakɛ de kan aw ɲɛ bɛ ba sakɛ min sigilen na n y'a fɔ aw ye danaya mɔgɔ de tun don n'a donna ko la a b'a la n'a bɔra la fana a b'a la ba sakɛ sigilen filɛ nin ye a bɛ san caman bɔ ale de bɛ page gérer a bɛ fɛn bɛɛ gérer figurez-vous que a ni Ronald ɲɛ ma deli ka ɲɔgɔn ye a sigilen filɛ a ma deli ka Ronald y'a ɲɛ la Ronald ma deli k'a y'a ɲɛ la danaya de kɔnɔna la u ye baara kɛ ale bien avant que Kinesiti ka créer ale bɛ yen Kinesiti nana créer ka Ronald ka page bila a b'a gérer mɛ u ma deli ka ɲɔgɔn ye ne yɛrɛ fana bi de an ye ɲɔgɔn ye banni in kɔnɔna de la et puis ale bɔra samedi ko a bɛ fɛ ka na ɲɛ da ronald kan ka segin ala kɛ dimansi sɔgɔma ala y'a ka baara kɛ donc halisa k'a yira danaya mɔgɔ de kun don i ti mɔgɔ min dɔn i ti foyi ale de b'i ka fɛn bɛɛ gérer à distance a bɛ fo kɛɲɛba kɔfɛ fo jurudalo ma i b'a dɔn yɔrɔ in ka jan ou bien jurudalo ma de tɛ ou bien burudala a bɛɛ tɛ zone kelen fo burudala u ma deli ka ɲɔgɔn ye donc halisa danaya mɔgɔ de kun don donc n bɛ fɛ k'o yɔrɔ de fara a kan sudon ye seize heures de ye a bɛ kɛ ɲarela kaburudo la nka fami bɛ i n'a fɔ n y'a fɔ tɛmɛnen na misira n'i ye iota gudurɔn minɛ donc o ye rue quatorze ye n'i y'a minɛ n'i sera nɛgɛ pɔnni ma premier kare a gosi n'i donna dɔrɔn i bɛ jama ye kare kɔnɔ donc yen de don a bɛ kɛ bi seize heures misira gindola la gindola duba bakari gilasi fɛ yen assalamu alaikum
eh, an bɛ aw fo vraiment parasamɔli eh, ni jɛɲɔgɔn kabi ko in kɛra bɛɛ ni wulikajɔ bɛ ɲɔgɔn na eh, yɔrɔ e fana ye ronald jɛɲɔgɔn dɔ ye dakurunya fila jumɛn b'i bolo
alihamudulila an bɛ bɛɛ fo mali kɔnɔ mali kɔ kan nin tɛ an ka laɲini ye eh, bi an bɛɛ dusukun kamikamilen don maliyɛn den bɛɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko ari ka di ye mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko ronald ka di ye a bɛɛ dusukun kamikaminen don anw yɛrɛ min filɛ nin ye yan walahi an bɛɛ dusukun kamikaminen don mɛ ala ni ce an bɛ ala fo k'a barikada ale min ye an dan ale de bɛ tila k'an ta tuguni ronal mɔgɔ ɲɛnamaba don ronal y'a ka fɛn bɛɛ kɛ ne n'a ye baaraw daminɛ ɲɔgɔn fɛ a tɛ foyi fɔ ne ye kɔnsɛyi kɔ wa n'a ye min fɔ ni n y'a apilike n b'a hɛrɛ sɔrɔ n b'a tɔgɔ sɔrɔ komidiyɛn min kun don komidiyɛn ɲɛngo kun tɛ c'est pas paseke a tɛ yan bi dɛ min ni ronali jɛra olu b'o dɔn ronali ye mɔgɔw kalan ne ni ronali ye baara daminɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ ronali tilala ka kɛ ne ka kɔci ye yɔrɔ dɔ la parasamɔli b'o seereya baara adamaden n'i ye min kɛ i bi sara n'o de ye kuma jugu tɛ se ka fɔ ronali ma bi ni min ye kuma jugu fɔ ronali ma bi o tigi b'a kɛ k'a da a yɛrɛ ka kɔnsiyansi kan paseke a ni hadamaden bɛɛ kun bɛ kuma a ni hadamaden bɛɛ kun bɛ yɛlɛ an bɛ ala fo k'a barika da kuma foyi tɛ anw bolo bi ka ala tanu kɔ o dɔrɔn de b'an bolo an ka nin kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka maliyɛn den ninnu min bɛ yen n'u kamana gannen don n'u tɛ yan sɔrɔ k'u lakunnafoniya k'u lajɛya k'a fɔ ko anw bɛ kɛnɛ min kan bi o de ye ronald ka janajakɛyɔrɔ kɛnɛ n'o bɛ misira medine kura ni misira gunnen bɛ ɲɔgɔn na an bɛ yan bi kunnafoni caman bilala sɔgɔma an kɔrɔw y'a bila an teriw y'a bila puruke k'a se k'a dɔn mɔgɔw bɛ ka kunpa min kɛ k'a fɔ anw terikɛ n'an kɔrɔkɛ n'an baarakɛɲɔgɔn o de bɔra an bolokɔrɔ bi an b'o de kɛnɛ kan an bɛ bɛɛ fo an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la k'a dayɔrɔ suma n bɛ min fɔ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka ɲɔgɔn minɛ n'an ye ɲɔgɔn minɛ a ka ca ala fɛ ala yɛrɛ bɛ hinɛ an na ala b'an dɛmɛ mɛ n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka ɲɔgɔn ka bɔnɛ de suwete ala yɛrɛ bɛ jigin anw na paseke baara in ye fɛn min ye maa fa y'a fɔ a kɔnɔ ka don a juguya ka bon bi an t'o kɛnɛ kan anw bɛ min fɔ dɔrɔn anw bɛ mɔgɔw de ladi hali bi an ka jɛ ka kɛ ɲɔgɔn fɛ tɔɔrɔ bɛ mɔgɔ kan wagati min na a ɲini i bɛ se ka min kɛ i k'o kɛ i se ye duwawu ye i se ye fɛn fɛn ye i k'o k'a tigilamɔgɔ ye n'a ma n'a tigi m'a ye a teriw b'a ye a denw b'a ye a kɔrɔw b'a ye a balimaw b'a ye an yɛrɛ damaw fɛnɛ b'a ye mɛ n'an y'a kɛ ko anw tɛ ɲɔgɔn fɛ fo anw bɛ ka ɲɔgɔn kɔniya ka ɲɔgɔn juguya dɔrɔn

bisimilayi rahman rahim ee an bɛ ala fo bi k'ala ni ce ala ni ce ɲɛnɛmaya bɛ tan de bila ɲɛ b'i kɔ ɲɛnɛmaya bɛ nin cogo de la bila ɲɛ b'i kɔ ee ala de y'a ka baara kɛ sinɔ jɔni jɔni si tɛ se ka nin bɔ ala de bɛ nin bɔ an b'a fɔ diɲɛ ye an bɛ kɛnɛ min kan bi kinikini kɛnɛ don an bɛ kɛnɛ min kan bi dusukasi kɛnɛ don nka an bɛ tila ka ala in fo k'a waleɲuman dɔn ko ala ni ce a ka kɛta la ala ka ronald dayɔrɔ ala k'a suma ala ka ronald dayɔrɔ suma mali komedi kɔnɔ mali ar kɔnɔ ronald ye min kɛ a ye nɔba de bila nɔ belebeleba kɛrɛnkɛrɛnnenya ma ne yɛrɛ ne bura ronald tun bɛ ne wele telefɔni de la bura i ye nin wideyo in kɛ n'i ye nin fara a kan a bɛ kɛ tan a tun bɛ ne wele telefɔni na bura i ye nin kɛ n'i y'a kɛ tan nin bɛ kɛ tan
bura taa nin sira in fɛ na nin sira in fɛ o tigilamɔgɔ de taara i da an bɛ foli de kɛ ala k'a dayɔrɔ ala k'o nɛma yeta dijitali fana ko n'o ye ami n'a nɔfɛ mɔgɔw ye komi ami yɛrɛ ti yan ko ka ronald fo olu n'a ye baara kɛ olu n'a ye baara kɛ paracétamol b'o seereya j'espère que paracétamol yɛrɛ tun b'o baara dɔw la u n'a ye baara kɛ a ka basima foyi ma se olu ma olu bɛ dugawu de k'a ye ne yɛrɛ b'o dugawu kelen de la k'a fɔ mali komidiyɛnw ye ko an ka ɲɔgɔn minɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma o dɔrɔn de ma an lafiya sinon ronald min talen filɛ a ye nɔba bila wa yan diɲɛ wuli cɛ ronald a tɛ tunun bilen yanni diɲɛ wuli cɛ ronald tɛ tunun bilen an bɛ ba sakɛ fana fo ne b'a mɛn ko ba sakɛ ba sakɛ ne tun m'a ye ni bi tɛ an b'a fo sabu bɛɛ tɛ se ka nin kɛ quoi k'i ka page gérer i kɔfɛ page dun ye nafolomafɛnko de ye bɛɛ tɛ se k'a kɛ an bɛ ba sakɛ fo ko a ni ce a yɛrɛ ye a ni layidutigiya hali bi mali komidiyɛnw mali aritisiw an ka ɲɛmɔgɔw an ka hakili to ronald kɔ la Ronald taara i da wa a ye belebeleba de kɛ Mali art la dɛ Ronald ye belebeleba de kɛ Mali art la a kɔni taara i nɔngɔn ma nka Ronald ma ban sabu anw b'a kɔ Mali artisiw an k'an hakili to Ronald kɔ la k'a kɛ an taara Ronald bila a ka so laban na ka ɲinɛ o y'an fana kɛlen ye fitiriwale ye o y'an kɛlen ye fitiriwale ye dɛ sabu Mali artisi ka dɔgɔn ko n'i kun sera Ronald ma n b'a fɛ k'a kɛ tan k'a t'i dɛmɛ a ye maa min dɛmɛ ne yɛrɛ ɲɛna n t'a maa hakɛ da dɔn n t'a da dɔn bon an kana kɛ fitiriwale ye an ka hakili to ronald ka denbaya la ni ala sɔnna ma ne bɛ bɔ kuma la yan nɔ ala ka hinɛ ronald la
ala ka dugawu minɛ an balimaw an bɛ yan halisa janaja kɛnɛ kan n'o y'an balimakɛ musa gindo ronald ka yɔrɔ la misira medina kura Mohamed Musa Gindo Ronald donc an bɛ yan bi an n'a teriw bɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ ka seereyaw di a ka ɲumanw kan donc halisa an bɛna continuer mais mɔgɔw mago bɛ information min na toujours o ye k'a fɔ an yɛrɛ filɛ janaja kɛnɛ kan ala kɔni y'a ka kalifa minɛ an na tiɲɛ don sabu dɔw sigalen don a la dɔw tun bɛ k'an wele donc an yɛrɛ filɛ a kɛnɛ kan tiɲɛ don minnu bɛ yan teri minnu n'a jɛɲɔgɔn minnu bɛ aw yɛrɛ bɔra k'u kumakan lamɛn et puis Ronald a taara ka muso kelen de to a kɔ n'o ye Asan Dunbiya Ayisa Dunbiya o de y'a muso ye donc k'a yira mɔgɔw bɛɛ la k'a fɔ caman bɛ ka u ye ja dɔw ye waati tɛmɛnenw na n'o ye maa jɛman ta ye o kɔrɔfɔ ye o ye tulonkɛ ni tiyatiri siraw de ye donc an bɛna kumabara di an balimakɛ ma
maliyɛn bɛɛ lajɛlen bon n bɛ se k'a fɔ nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye n ka kuma réseaux sociaux kan nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye je voulais pas parler mais a fɔra k'a ka kan n ka dɔɔnin fɔ ɛɛ ne ta tɛ teriya ye baarakɛɲɔgɔnya tɛ ne kɔrɔ yɛrɛ de don kɔrɔya in kɔfɛ jɛɲɔgɔnya faral'a kan jɛɲɔgɔnya kɔfɛ baaraɲɔgɔnya faral'a kan donc tout d'abord an bɛ dugawu kɛ a fɔra si min na ala k'o o don a kɔ la ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ma ala k'a dayɔrɔ sumaya je vais pas faire d'éloge k'a fɔ a ronald tun bɛ tan ronald ye nin kɛ ronald bɛ nin kɛ ronald tɛ nin kɛ ronald mais a ka ko la foyi tɛ ne tɛ se ka min fɔ foyi foyi min fɔra ka dogo wo mɔgɔw bɛ min kalama wo mɔgɔw tɛ min kalama c'est-à-dire on faisait tout ensemble fɛn o fɛn fɛn o fɛn komi fotoko kuma nin ani mariage ko kuma in a kunpan tɔgɔra maliyɛnw na a kɛra sunkalo kɔnɔna na basakɛ y'a kuma fɔ paracétamol y'a fɔ bɛɛ ye dɔ fɔ a la

k'a yira k'a fɔ bon vraiment a bɛ tan mais an tun t'a dɔn fana k'a fɔ ko an bɛna sigi saya kɛnɛ de kan ka kuma fɔ mais a ka kan mɔgɔw ka bɔ a kalama a ka kan mɔgɔw ka bɔ a kalama hali foto ninnu ne de ka nimɔrɔ b'a bɛɛ sanfɛ ne de bolo ye foto ninnu bɛɛ dilan donc o y'o yɔrɔ ye an kɔni kuma kuma kuma tɛ ne da kuma tɛ n da je dirais juste ala ka hinɛ a la ala k'a dayɔrɔ sumaya ala ka yafa k'a ma
jawari ta an bɛ yɛrɛ fo vraiment mais an bɛ fɛ k'a dɔn fɛnɛ a ntanyana k'a si to san hakɛ joli la n'a sɔrɔ i bɛ se ka dɔ f'an ye o la ko mɔgɔw b'an ɲininka olu bɛɛ la

vraiment kuma man nɔgɔn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ni ɲɛji bɛ ɲɔgɔn na donc an b'a yira aw la k'a fɔ toujours an filɛ banni kɛnɛ de kan janaja kɛnɛ kan d'accord ni a baarakɛɲɔgɔn wɛrɛ bi yan ni maa dogolen tɛ fɛnɛ réseaux sociaux kan n'o ye zɛgɛtɛ zɛgɛtɛ an ɲɛ b'a la vraiment ko in ma nɔgɔn bi mais i bɛ se ka dakuruɲɛ fila jumɛn fɔ maliyɛnw ɲɛna
ok an bɛ bɛɛ lajɛlen fo saya in kɔni a kɛra ni ala ye min kɛ o de ka ɲi ee ronald gindo n bɛ se k'a fɔ ne terikɛ tɛ ne frère de don kab'an ye ko in daminɛ fo bi a kuma ka jan a kuma ka jan donc a kɛra ne balima de ye bon kuma foyi tɛ ne bolo ala ka hin'a la ala k'a dayɔrɔ suma k'a jigin ɲɔgɔn na o de ye ne ka dugawu ye se tɛ ne ni se kun bɛ ne ye a kun tɛ taa mais se foyi tɛ ne ye maliyɛnw ka duwawu k'a ye u ka duwawu k'an fɛnɛ ye an ka mɛn ka saraka bɔ a ye donc an bɛ maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo ka artiste bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i seko kɛ nin ko la an bɛ bɛɛ fo n'ala ye min kɛ o de ka ɲi
An balimaw toujours k'a yira aw la an bɛ janaja kɛnɛ de kan pour que aw ka seereya ma donc aw yɛrɛ ɲɛ b'a la an filɛ carré kɔnɔ an ɲɛ bɛ jama sigilen na cɛkɔrɔbaw la musokɔrɔbaw la nin an ye janaja kɛnɛ kan Ronald Gindo a ka janaja kɛnɛ kan an ka jɛ ka dugawu de kɛ a ye ala k'a dayɔrɔ nɛɛma ani an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ kiti min na ala k'a nɔgɔya vraiment ala k'an yɛrɛ mɛn k'an ta don kɔnɔ an bɛ jɛɲɔgɔn minnu bɛ yan n'o ye Prasamol aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ka fara yɔrɔ junior kan ani mafaw ni zɛgɛtɛ ani burale mekano mafa donc jakarta ani voilà basakɛ donc tenteba D'accord kuma ka gɛlɛn olu ma vraiment depuis kunun olu tɛ ka se ka kuma ko in balala bɛɛ la cunu kan donc kuma gɛlɛyara caman ma donc an ɲɛ b'a la vraiment an kɔni bɛ yan an ka jɛ ka dugawu kɛ an ka artiste a y'a jɔyɔrɔ a y'a wala an ka amina rabi d'accord d'accord amina rabi amina amina rabi amina rabi eh, mais yanni an bɔtɔ ye kɔrɔfɔ la an bɛ lajɛbagaw fo maa ba fila ani kɛmɛ fila ni kɔ eh, deux mille deux cent quelque o de bɛ k'an lajɛ en direct à travers du Mali ɔ donc eh, Prasamol ka bɔ kɔrɔfɔ la ɲininkali kelen bɛ yen

nin y'a san fila ye bon ni dɔɔnin kɔni t'a san fila kan a bɛ bali na depi o kɔnɔna la bana in deklarela donc an ye tinisi tagaw bɛɛ kɛ o kɔnɔna la n bɛ n porofite ka foli kɛ an dɛmɛbagaw ma caman ko a tɔgɔ kana fɔ a ka gɛlɛn dɛ mɛ kuma dɔw la a bɛ jigin i kɔnɔ i k'u tɔgɔ fɔ minnu y'an dɛmɛ nin y'a san fila ye dɔw y'an dɛmɛ kalo kelen kɔnɔ mɛ depi bana daminɛ fo ka taa se fatuli ma hali fatuli kɔnɔna la minnu y'an dɛmɛ a daminɛ fo bi o tora yen hali bi kunu fo ka se bi ma u bɛ dɛmɛ la donc an bɛ ala fo ka ala waleɲuman dɔn ka u fana fo k'u fo ala ka a sara k'u ye alijana ye ala ka caman bila a nɔ na miliyɔn u y'an dɛmɛ ni miliyɔnw de ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi yɔrɔ tɔgɔ fɔ man ɲi nka ala k'u sara ala k'u sara an ka foli b'u ye media filɛbagaw fana nin y'an siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ ka nin kɛ donc depi banni in kɔnɔna la an ma sɔn ka kuma an ye wideyo dɔ kɛ sɔgɔmada in na k'o bila page yɛrɛ kan nin ye direct yɛrɛ ye an b'o kɛnɛ kan ka media fana tigilamɔgɔw bɛɛ fo n ti i tɔgɔ yɛrɛ dɔn damangile o ye maraka ye dɛ damangile an ka foli b'i ye an ka foli bɛ yɔrɔ junior ye min kɛra fana sababu ye ka na ni kɛnɛ kan donc mali comédien bɛɛ tɔgɔ la bɛɛ tɔgɔ la an bɛ dugawu don kɛ ala ka hinɛ ronald la ala ka yafa ma ala ka dayɔrɔ suma merci salamu alaikum
an balimaw aw yɛrɛ kɔni mago bɛ kunnafoni minnu na minnu ye jaabi ye ɲininkali minnu kɛ an ma ka jaabi di aw ma nin ye kuma talen a su yɛrɛ kɔrɔ donc vraiment an bɛ aw bɛɛ fo sabu kunpanw bɛ mɔgɔ caman na mali kɔfɛ caman kun tɛ yan surɔ dɔw yɛrɛ ne ɲininka ko eseke ko tiɲɛ don ka video dɔw ci k'a fɔra ko tiɲɛ tɛ donc ne yɛrɛ ko n k'o ye video kɔrɔ ye n ko tiɲɛ don nka bi siga bɔra bɛɛ la mɔgɔ mago tun bɛ fɛn min na bɛɛ ye jaabi sɔrɔ donc an b'a fɔ ala ka an fama nin ɲɔgɔn wɛrɛ ma ala k'an ni nin cɛ janya ronald taara ka ko min to ala ka barika don a kɔ la ala ka barika don a kɔ la donc k'an yɛrɛ bɛ k'an ta don kɔnɔ